ehe igbo bụ igbo ekene m unu igbo ndị ọma nwe mmadụ nwe m ndewonu good morning and uh, afternoon or evening depending on where you are watching from ee eh, mụnwa nọfụ n'ụzọ enu eh, maka na eh, otu o siri wee dị anyị ga na-eje na-abata ee so a sị nka nke onye chiri ya zeluo nke onye sikwanụ si wee sọọlị ya si wee sọọlị ya ka udo wee dị ugwu ọkwanụ ị kwanyere m m kwanyere gị okwu dị mma ka a na-ata ya eze bifo a na-ekwupụ ya maka i kwupụ ya ọ dabaha ị ma na ọgba aghara ka i webata mana okwu anyị kwesịrị ka ọ na-eweta udo ka ọ bụrụ ndozi ka ọ na-edozi ka ọ ghara ịbụ mmebi ka ọ na-emebi igbo sị na a nyụkọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ ee mụnwa na-ekwu okwu unu na-anụ olu m a ọ Chukwu- ọ Chukwudị Nwankwo ị nwere ike na-afụ m online na as a, a, jour- a, a, a journalist na-afụkwa m online as a, an apostle or evangelist or even a more a teacher ị nwekwa ike na-afụ m dịka a priest ee ha niile dị mma ọkwa n'ofu okwu ka ọ bụ ofu ife ka ọ bụ o wee bụ na m sị ka m hapụrụ ụmụnna ga okwu naabọ na ịtọ n'isi ụtụtụ a na saịdị nke ebe mụnwa bi na amerịka ọ kịta bụ eh, to 10 am and uh, 15th of uh, september so ụmụnne m wee sị ka anyị gaa n'iru na ihe banyere ndị Igbo anyị na Igbo sị na na a na-esi n'ụlọ wee dịrị mma wee pụta n'ama ị fụgo n'ihe o ji dị mkpa ka anyị na-echeta ụmụnna na-enwe mkparịkọta ụka ụmụnna ya na inwe mitin ụmụnna ehe na etu a ka ndị bụ ndị bụ mmadụ si kwesị ka ha si na-eme dịka ndị dịka people ọ bụghị akpaha akpa ka ka a ga-esi na-alaha n'ute and eh, mmadụ naabọ ekwekọrịtahụ kee ka ha ga-esi wee zọkọ ije ọnụ and eh, o kwesịrị ka anyị nwee ndidi wee kwekọrịta ee ịghọta ihe ahụ na na-aghọta ihe m na-ekwu o kwesịrị ka anyị nwee ndidi na m na-achọ ka m na-ekwu okwu niile m na-ekwu na eh, our own mother tongue ya na onu igbo vernacular anyị ka mma for kịta ya ka anyị ji asị ka ebidogodu n'ụlọ wee dịrị mma wee pụta na um, anyị nwere ọtụtụ nsogbu onye ọbụla makwanụ ihe ọ na-eme mana nke ọ na-eme nke na-eme ya o nweziri ike ịghọtachaghị nke na-eme gị nwee ike ịghọta ee wee nọkwanụ na ịgba mbọ ka i si na ya pụta ma ọ bụ ihe na-eme gị medebe gị so ụmụnne m mụnwa nọfụ freeway ee ka m mee obere business m nwere ime n'ụbọchị taa ehe ọ maka ọdịmma ka o wee dị mma ka anyị wee na-eje n'ụwa nke mụ na gị fụrụ onwe anyị n'ime ya need ka mụ na gị cheta na a na-ajụ ese ndị gboo na-ajụ ese before ha eme ihe o nwee ka o si dị a na-ajụ ese maka ihi gịnị na ọ mmụọ na-achị anụ arụ ọ bụghị anụ arụ na-achị mmụọ nke ihe nke a pụtara bụ na enwere mmụọ enwere spirit and eh, onye sị na chukwu adịghọ ma ọ bụ na enweghị god ịfụgo n'elu ọ ndị otu m- ndị na-emegide emegide bịara imebi emebi ọ bụrọ ndị otu ndị na-abịara idozi edozi maka na ihe dị mma dị mma ihe ama wee mee na ihe ama wee mee life is good o ịfụkwalụ ndụ ei ndụ atọka na ndụ amaka mana ọnụnụ ibie nenene ee etu o si kwesị n'ụdị o si wee kwesị ka esi bie ya so n'ime ihe niile oke ọchịchọ oke ọchịchọ oke ọchịchọ ugboro one ka m kwuru ya ugboro ịtọ ọ nya nwa bụ nsogbu mụ na gị bụ ndị Igbo nwere oke ọchịchọ mụ na gị if not uh, up to 70 percent anyị elegwo our birth right yes anyị elegwo our birth right maka ihi gịnị maka ihi ihe ụwa oke ọchịchọ enwe afọ ojuju kedu ihe mụ na gị gained n'okpuru anyanwụ a kedu ihe anyị ritere ụwa niile n'elele ee wee nwụọ n'oge eru eru ee wee nọdụzie na mmụọ perpetual dan e, e, e, e, pain ọ na-ewute anyị ego niile ahụ anyị kpara anyị na-afụzi nw- ọ bụrụ nwaanyị ka ị hapụrụ ị na-afụ ihe ya na ụmụ nwoke a na-ejezi Ee, ọ bụrụ nwoke ka ị ha- ọ bụrụ nwoke nọ ị na-afụzi ihe ya na e, e, e, e, ndụ ya ga na-ejezi ọ bụrụkwa na ụmụazị ka ị hapụrụ ma ọ bụ mgbe di na nwunye unu bụ papa na mama nwụziri n'oge elu eruo ọ bụrọzi ihe dịka omenala si wee kwue na mmadụ ya atọ atọ chineke sị na ya fulfill your days n'elu ụwa and ihe chukwu kwara anyị na nkwa bụ 120 years or more 120 years or more ọ bụrụ 50 40 30 45 keezi purpose eji bịalụ eh? anyị anyazikwa anya eh? so wee bụrụ because na anyị achọghị iji nwayọọ ka chineke were aka wee nyere anyị aka ka anyị work out our salvation eh? wee si na ụmụ nsogbu dị iche iche agha dị iche iche wee pụta wee nwee ike inwe ezumike n'elu ụwa anụwa maka na onye si na ezumike adịghị n'ụwa bụ asị ka ọ na-atụ yes ezumike adịghị n'ime ụwa ụwa bụ na setan mmadụ ịnọ n'uche nke aka ya na-eme ihe masịrị ya eh? mana ọ bụrụ na ị bata n'ime chukwu na-emenụ ka chukwu si ekwunu ị fụ na ezumike nyere gị ezumike ọ na-agbaza ka jizọs na-ekwu come unto me all you all me and you who are heavy laden na-adọgbu onwe anyị n'ọlụ na struggle a sị na hustle hustle a na-agba mbọ ka ị zọta onwe gị kedu mgbe ị na-eji zọta onwe gị wee ị zọtagodo azọta ị ya-enwekwa ezumike ị zọta n'ike nke gị ya in a, in a dishonest way maka e nwere honest way and ọ nya bụ nke chineke na-agwa mụ na gị okwu wee sị na ndị igbo na unu so na ihe nketa nyanwa bụ chukwu na anyị nwa bụ the last hope for black man's industrialization n'Africa mana neere ọnọdụ anyị nghasasị ọ bụrụ maka gịnị ọ bụrụ maka na anyị achọzi ineru anya ana jụọ ese o o ọ gịnị na-emere anyị ihe a anyị ajụọ ese tuo ana wee chọpụta dịka chineke jizi aka ya wee bịa na-eme ka ihe zoro ezo pụta ife banyere ndị igbo na anyị bụ ụmụ ndị nke na anyị so na part of ụmụ Israel o nweghị onye amaghị na onye kwetara na jizọs bụ ee ihe ọ pụtara bụ na i kwetara na chineke nke ụmụ Israel a na ị ya join jizọs na ụmụ israel wee mee uche chineke mee ihe chukwu nyere ha n'iwu ọ ihe ọ pụta mana anyị sizie na anyị bụ ụmụ israel ụfọdụ anụba ọgụ na anyị abụghọ ndị israel kedu mbọsị anyị bụ ndị israel na anyị adịghọ ọcha ihe niile abụrụ lack of knowledge and ignorance ọ ignorance bụ problem my people die due to lack of knowledge ọkwa na ebe ihe a na-ekwu ọkwa mụ na ya na-afụ ya ee ọ nya bụ ihe na-egbunu mụ na gị ee mmadụ onye na-anọkwazi wee lue 50 60 70 a ee anọdụgodo anọdụ arụ ama mfọzi ee nke nwụzi etu a e, ezinụlọ e, e, agbasasị ego ihe niile before you know it ego niile a due to na ọ bụ honest wealth blessings of god maketh no sorrow but peace ka ọ na-adị peace and joy and life life ndụ so na chineke kwe mụ na gị nkwa na anyị ga-adị ndụ 120 and more na ọ bụrụ na anyị bata jegharịa n'ihe niile o nyere n'iwu maka ọ ihe o nyere n'iwu bụ okwu ọnụ ya okwu a dị nsọ ọ nya ka o ji eme ka anyị dị ogologo ndụ okwu a na-edo mụ na gị nsọ onye e doro nsọ ga-atọ atọ onye okwu chineke na-edo nsọ every week edoo gị nsọ every day na-edo gị nsọ keezi ka ị ya-esi wee nwụ keezi ka ị ya ị ya-esi arụ ga-esi kpọnwụ keezi ka ị ma-esi wee dị ndụ maka na okwu ya bụ na o nwe ihe ị ga-eri nwee nke ị ma-eri okwu ya bụ na o nwe ebe ị ya-azọnye ụkwụ nwee ebe ị ya-azọnye okwu ya bụ na o nwe ihe ị ga-eme nwee nke i kwesịghị ime okwu ya bụ na o nwere mgbe a kara aka ị ga-abịa n'iru ya o nwere usoro iri nri nwere usoro mana mụ na-eche na etu ọbụla nnọọ e kwutezi okwu na anyị bụ ụmụ Izrel i kwetekwa na Jizọs kee ihe i ji kwerezi na Jizọs ị mazị na Jizọs bụ nwa Izrel ị mazị na agbụrụ Juda ka o si bịa ka mụ na gị echefugo na agbụrụ Jizọs bụ agbụrụ Obed and Jesi ọ agbụrụ Juda agbụrụ David ọ nya ka o ji bụrụ king bụrụkwa priest agbụrụ a bụ agbụrụ ndị chukwu nyere authority na kings ka ha ga-abụ i je genesis 49 ị fụ agbụrụ juda ọ ndị bụ kings all the kings of the greatest kings of israel bụ Ju- from juda wee rue taa i kwetezie na ha ị chọzi iso ha a sị gị na ị bụ israel ị kọgheriri ị na-akpa iche ị na-ekewapụ onwe gị from among the God's people kedu ndị gị na ha kwụzị ọ gụ na ndị rom gụ na ndị katọlik ka ọ gụ na ndị briten ndị amerịka protestant na ndị anglikan ọ gụ na ha kwụzị ha nwa na-asọpọtụzi juu asọpọtụ mana ha nọkwa na nke ha n'obodo ha n'omume nke ha ka ha si chọzi ka ha si wee kpodo akwụkwọ nsọ isi debie ka ha si chọọ ọ bụrụ na ọ dị njọ mana ọ etu onye si wee chuzi mana ị pụtazi ka ọ ga-edebe ihe ị maghị isi ya ị ya-ewetakwu mmụọ nsogbu dere gị na ezinụlọ gị ọ ihe ị ma isi ya ka ị ya-ekwuru ihe ị nwere ka ị ga-enye mmadụ ọ bụrụ na ị nweghị ihe ka ị na-amanye onwe gị na-afọọsụ onwe gị ka i me ihe ị maa maka ya ka i nye mmadụ ihe i nweghị nke a bụ na amara ife amamihe ọ dị ya mba so ụmụnne m na ndị Igbo anyị na oke ọchịchọ o wetegoro anyị ọtụtụ ihe the whole world mara anyị na-ewere ego dị egwu bịakwute ndị a naghị enweta ha lee n'anya ka ụbọchị si wee dị ndị a kọrọ gbago ebe a ndị a kọrọ gbada ebe a anyị enweghị ike ịbịa tugeda na ụmụnna wee nwee mitin na-apụta pọblik ndị na-agbani agbani na-ekwu okwu ka igbo nwere onwe ha obere ihe ha nwapụ ịntanetị jee were oyibo wee gwaba ụwa niile ihe etu ụmụnne ha si wee dị etu ndị igbo niile si bụ kee ihe i ji eburuzi ụmụnne pụọ n'ilo wee na-akọtọka ụmụnne ha ihe akwụkwọ nsọ kwuru kee chineke nke abịama unu na-efere ihe a mụ na anyị na-ekwu maka ya chineke nke abịama gịnị ka o kwuru ọ bụ chineke nke abraham ka anyị na-ekwu okwu o nwere chineke ọzọ ọnwa ọzọ kedụ gosi m akwụkwọ nsọ gị ọ bụrụ na o nwere mana n'igbo ọzọ ị chọrọ iji wee wee tigharị onwe gị anya wepụta ya ka m fụnụ mgbe anyị na-ekwu okwu chineke abịama ụmụ Izrel anyị enenye anya n'akwụkwọ nsọ n'akwụkwọ nsọ bụ eziokwu okwu ọnụ chineke no matter the extortion no matter the distortion no matter the the the fraud ndị europeans mee n'ime bible translations and all that the word of god remains the commandments of god remains a ka nwekwa true bible original bible hebrew bible king james nke 15 or 16 edition or 15 edition ọ ka dị valid so n'ime ihe niile kedu ihe jizọs kwuru banyere gị na nwanne gị unu nwee esemokwu jekwuru nwanne gị ka gị na ya mee ọ kwa na matiu 18 jekwuru nwanne gị a ka gị na ya megodu udo between gụnwa na yanwa na gụnwa abụ abụghị ozuru oke o nwere ebe gụnwa si wee ri mperi ọ bụrụ na i zugo oke na ị maara ihe niile ma na ị dịgo ọcha ọcha na gị na chukwu na-erikọ ee ị nwezielu nụ ụmụnne gị ndidi nụ ee ị nwere nwanne gị ndidi manụ o nwe mgbe ị dị ka ya ọ na-abụzi nwanne gị ekweghị i tipụ ọzọzi ịkpọ ya sabotua ọzọzi ịkọrị ị ma nwe ndidi ee ị sị na ị gwana ya onye ka gị nwa bụ na ọ na-abụ ị bụrụgo eze ndị igbo ọ gụ bụ prezidenti ndị igbo ị makwa na ọ chukwu bụ awa king ị makwana onye bụ awa king na igbo enwekwa eze so na amamihe ka mụ na unu niidi ka anyị wee nwee ike inwere onwe anyị ndidi nwee ike isi n'ụnọ wee dịrị mma ọ bụrụ ofu okwu a na-ekwu si n'ụnọ wee dịrị mma wee pụta n'ama ọ ya bụ ihe na-egbu anyị dị enemi wee fụ na anyị adịghị esi n'ụnọ dịrị mma wee pụta wee werezie ego wee bata eh, ndị e nyere ọyịl kọmpanị ma ndị na-ele mmanụ n'anị Igbo ndị nọtụ tinyere na kọntraktị dị iche iche wee bụrụzie interest eh, eh, ha nwa na ndị nọtụ no matter what ọ bụrụ mmadụ ile birthright ya because of uh, ego ihe ụwa now unu afụgo ebe m na-eje oke ọchịchọ oke ọchịchọ dị n'ebe mụ na-anọ ka anyị wee zọta onwe anyị gịnị ka anyị litere n'elu ụwa anụnwa na-abụrọ sọ nni i ri n'ọnụ ezigbo akwa i yi wee yichie ahụ ị gbara ezigbo wọchị ee ị gbara ezigbo wọchị ị gbara ring ofu ring gbalụ gold ee ị gbakọchazie ya a sị na ihe i yi n'ahụ maybe ọ ihe 2000 dollar ma 3000 dollar chain i yi n'ahụ ehe okwu agwụ 2000 dollars o ọ na-abịa ka mụ na ha na-achọlụ 100 billion naira ọ na-abịa ka mụ na ha na-achọlụ eh, 200 billion naira Eh? ọ bụzi i nweta 50 10 million alone i were eme investment werezi sizie there na- na- na- na-egoro ihe masịrị gị kedu ihe mụ na ị jetere n'ụwa anụnwa na-abụrọ nni anyị riri n'ọnụ all together na akwa anyị ji wee yichie ahụ gwanụ m na nwaanyị ma nwoke mụ nwa fụrụ n'anya eh? kedu ihe ọzọ akwụkwọ nsọ sị ị na-achụ ego chefue chineke gị i bube ihe ụwa ụzọ ihe nke gị ụzọ hapụ ibu chukwu ụzọ i nweta ego a kedu ka gị na ya ga-esi wee jee ka ị mara ụmụaka ka ị na-akpadoro ha ya achụzikwa nke ha ị na-enyezikwa ha ohere ka ha gasịa skuulu ha were aka ha wee chọpụtasịa ihe ụfọdụ i ji achụkọtasị ka i bukọtasịa thereby i chefuzie na enwere na ụmụnne m ụmụ gị a ka ị nwụrụ ị ma ihe ha na ego ahụ ya ejezi and o nwee ike na ego abalọ gị na gị nwa na ụmụ gị ulu ha ego niile a ya agwụ ọ ya efu ma be gị aghọkwarị mkpọmkpọ ebe maka ihi gịnị na the money bụ dishonest wealth i lee your birthright ị ya-enwe udo i lee ha your birthright agha agha abatago n'ezinụlọ ahụ maka ndị ndị ndị ndị ndị niile a nyere gị bribe ma ọ bụ tinyere gị nwere nwere purpose ha ji wee tinye gị tinye gị na line dịka ndị fulani ma ọ ndị politicians ha nwere ebumnobi ha ji were tinye gị na line ha chọrọ iji gị wee mee Eh, so n'ime ihe niile eleghị anya eluigwe bụ ebe m na-eje ehe so biko ka ọ dịrị mụ na gị na mma okwu ndị a ka o nwee nke bara mụ na gị uru maka na oge adịghị ọzọ ọnwụ chekwa ọnụ n'onye ọbụla iru mana ihe anyị na-ekwu bụ ka a dịzidenụ ndụ and ka agbụrụ anyị agbụrụ mụ na gị na-adị ka a ghara ịnọkata sị na enwezi ihe dị ka agbụrụ agbụrụ be nwa ngwụ ma ọ bụ agbụrụ be gụnwa be nna gị maka ọtụtụ ndị ka ha anụzi onu nna ha ezinụlọ ha ha niile enwezi onye a na-anụzi onu ya da ya anụzi onu ha n'ụwa ọzọ n'ụwa ọ maka gịnị ọ nya bụ okwu chineke ahụ ọ bụrụ maka gịnị ịkụnye mkpụrụ mkpụrụ na-adịrọ mma a ya-ehopụnụ ya a sị anyị mịa mkpụrụ ọma na onye amịghị mkpụrụ ọma mmadụ ka chukwu kụnye dịka osisi na onye am- nke amịghị mkpụrụ ọma na ya ehopụ ya ọ gbutuo ya tinye n'ọkụ were ya nya nkụ ịfụnanị anụ ihe eji nya nkụ ọhụ o ya elerini so anyị enwekwazi ihe dịka the osisi forever ma ọ bụ agbụrụ osisi ahụ forever ọ ihe ọ pụtara so ụmụnne m asị m ebe m lugoro ebe m na-eje ka ọ dịgodunu ee nọdụnụ ọfụma and eh, ka anyị were okwu ndị bara uru n'okwu ndị a m kwuru wee mere ihe na chineke chebe anyị dube anyị ma bunie ifu ya ka ọ mụkwasa mụ na gị nyekwa anyị udo a ma zọpụta anyị setịkwa anyị free in the name of Yahshua ise or in the name of Jesus ise or in the name of ọkpara Chineke ise or in the name of okwu Chukwu ise onweghị nke abụghị the same na ihe Chineke na ihe na-atọ ụtọ bụ ndị na-anụ okwu ọnụ ya ime okwu ọnụ ya ọkwa obedience ọ nya na-ese okwu so n'ime ihe niile iwe chukwu abịagokwa abịagokwa and ọ bịa ọ bịara confusion onye gbata ọ gbagha ibie so onye a ga-azọpụtakwa kịta bụ sọsọ onye okwu chukwu na-achị onye nọ n'ime okwu chukwu onye na-eme omenala chineke nyere ya so ka udo dịrị mụ na gị and uh, remain blessed